Maidin mhaith daoibh a chairde. Tá súil agam go bhfuil sibh i mbarr na sláinte. Táim ag iarraidh dul fríd an dán 'Mo Ghrá-sa idir Lúibíní' le Nuala Ní Dhomhnaill. Now, bhí muid ag obair ar seo cheana féin, so ón tús rachaidh mé fríd an dán féin agus na línte sa dán, 'Níl mo ghrá-sa mar bhláth na n-airní, níl mo ghrá-sa cosúil le bláthanna a bhíonn i ngairdín nó ar chrann ar bith like you would see in a garden or on some tree is má tá aon ghaol aige le nóiníní if he is any way he's similar to nóiníní daisies is as a chluasa a fhásfaidh siad nuair a bheidh sé ocht dtroigh síos they'll be growing out of his ears when he's eight foot under nuair atá sé marbh agus curtha sa reilig. Ní haon ghlaise cheolmhar iad a shúile he hasn't got lovely glistening musical eyes, táid róchóngarach dá chéile ar an gcéad dul síos, tá siad róghar dá chéile they're too close together to begin with. Is más slim é síoda, tá ribí a ghruaige mar bhean dhubh Shakespeare ina wire deilgní. Now, so if silk is smooth, tá a chuid gruaige, his hair, is like bean dhubh Shakespeare, Shakespeare's black-haired woman, ina wire deilgní it's like, em, barbed wire, so níl gruaig dheas air. Ach is cuma sin, níl sin tábhachtach. Tugann sé domh úlla, tugann sé aire mhaith domh, he gives me apples, is nuair a bhíonn sé i ndea-ghiúmar, caora fíniúna. Nuair a bhíonn áthas air, nuair a bhíonn sé sásta, em, nuair a bhíonn spin maith air, Tugann sé domh caora fíniúna, he gives me grapes, caora fíniúna. Um, now, tá mé ag iarraidh just check a dhéanamh ar seo go bhfuil sé ag obair mar is ceart, let me just double check that this is working for me, it is. Ok, so let's break it down a wee bit.

Ní haon ghlaise cheolmhar iad a shúile, níl súile deasa aige agus tá siad róchóngarach dá chéile, they're too close to begin with, too close together. Véarsa 4, Is más slim é síoda, if silk is smooth, his hair, tá ribí a ghruaige, tá a chuid gruaige, mar bhean dhubh Shakespeare ina wire deilgní, his hair is more like Shakespeare's black-haired woman that he wrote about in a sonnet. like barbed wire, ina wire deilgní ach is cuma sin, but it doesn't matter tugann sé domh úlla, he gives me apples is nuair a bhíonn sé i ndea-ghiúmar caora fíniúna, nuair a bhíonn spin maith air, when he does be in good form caora fíniúna tugann sé aire mhaith domh. So ar thaitin an dán seo leat? What could we say? Um, starting off kind of simple here and then we'll get a wee bit more higher level. Thaitin an dán seo go mór liom. Cheap mé go raibh sé dea-scríofa, well written, Agus greannmhar, funny, that's a good reason for liking this poem, mar go raibh sé greannmhar. Bhí a lán íomhánna greannmhara sa dán, bhí a lán pictiúr greannmhara sa dán, súile ró-chóngarach dá chéile agus gruaig ait mar shampla, and strange hair, gruaig ait, em, gruaig nach bhfuil chomh deas sin. Chomh maith le sin, freisin, Thaitin an teachtaireacht sa dán liom, that's a lovely reason for liking this poem, I enjoyed the teachtaireacht, the message sa dán. Bhí an file ag rá go raibh pearsantacht níos tábhachtaí ná dathúlacht, the poet is saying that em pearsantacht, personality, is more important than dathúlacht, than being good looking, agus aontaím leis sin, I agree with that, okay? Is maith liom an teachtaireacht. Mothúcháin sa dán. Is léir go bhfuil a lán grá ag an fhile dá leannán, dá fear céile, It's clear she has a lot of love for her fear céile, ach níl an dán ródheas faoi chuma fhisiciúil an fhir but it's not too nice about his cuma, his appearance, cé chomh dathúil is a bhfuil sé. Ach tuigeann muid ag an deireadh but we understand at the end go bhfuil siad i ngrá lena chéile they are love in love with each other they just it's a realistic kind of uh, love is grá réalaíoch é a fheictear sa dán seo anuas ar sin chomh maith le sin tuigeann muid go bhfuil an grá fíor láidir we understand that it's really strong fíor láidir toisc go bhfuil sé ábalta é agus a dhathúlacht a mhagadh go poiblí because um, you know she's able to mock his dathúlacht his looks go poiblí publicly, ok, so we understand that there's a nice understanding between the two of them, go bhfuil caidreamh speisialta idir an bheirt. Chomh maith leis an ngrá agus an magadh, as well as love and kind of mockery, tagann an greann sa dán chun tosaigh, humour is chun tosaigh, prominent. Is aoir ghealgháireach ar na sean-dánta grá an dán seo. Now is aoir í, it's a satire, it's taking the mickey out of, the sean-dánta grá, the old Irish love poems. na sean-dánta traidisiúnta. Is léir nach raibh an file sásta leis an áibhéil sna cur síos ar chuma fhisiciúil na mban i mBríd Óg Ní Mháille agus na cinn eile. Now.

Níos tábhachtaí, more important. Úsáideann sé an greann go han-éifeachtach, she uses humour go han-éifeachtach, really effectively, chun na híomhánna greannmhara dá leannán a chruthú, chun na pictiúir ghreannmhara dá fear céile a dhéanamh, to make, you know, to, um, create the funny imagery of her leannán, her sweetheart, fear céile s'aici. Um, right, let me just do a quick check, folks, where I am at, 'cause I need to keep this video. to deich mbomaite. Ok. Leanfaidh mé ar aghaidh mar sin. Téama. Gabh mo leithscéal. Is é an grá téama don dán seo agus grá gan cúntar um, an fhile. It's unconditional love, grá gan cúntar. Is léir go bhfuil an file i ngrá lena leannán. Is léir, it's clear, that she's in love with her fear céile.

Tá an bheirt acu i ngrá le chéile, they are in love, ach ní sa bhealach nósmhar, but not in the old kinda romantic typical type of love. Nósmhar, sin focal eile ar traidisiúnta, cosúil leis na seandánta grá, not like the old Irish love poems where the person you were on about was perfection personified. Íomhánna nó pictiúir sa dán, tá an dán seo plódaithe le híomhánna, tá a lán íomhánna, a lán pictiúr sa dán. Tá íomhanna deasa uafasach agus greannmhar ann, there's nice imagery, there's kind of awful imagery like when he's buried in the grave em agus greannmhar and then funny stuff as well. Tugann na híomhanna beocht don dán, beocht is like liveliness, the imagery gives it liveliness. or life. Is féidir na pictiúir a fheiceáil i m'aigne den fhear, you can kind of see the picture in m'aigne, in my mind, of the man. Dar leis na híomhánna, according to the imagery, níl sé dathúil ar chor ar bith. Níl sé dathúil, ní fear dathúil é. Tá a shúile uafásach, he has awful eyes, atá róchóngarach dá chéile agus tá a chuid gruaige craiceáilte, and his hair is awful and, you know, he's not perfection. Ach tá teachtaireacht sna híomhánna freisin. teachtaireacht thábhachtach there's a message, an important message tá pearsantacht, tá carachtar an duine níos tábhachtaí ná dathúlacht so the personality of a person is more important than their dathúlacht cé chomh dathúil is atá siad is duine iontach smaointeach é an fear he's a very thoughtful person duine smaointeach agus tugann sé aire mhaith don fhile and he takes good care of the poet don fhile aire mhaith sin é an fáth go bhfuil sí i ngrá leis and maybe that's why she loves him. Mar sin, so, ceapaim go bhfuil na híomhánna sa dán an-éifeachtach, I think, sílim go bhfuil na pictiúir sa dán an-éifeachtach, I think the imagery is really effective, ok, again, let me check where I'm at, eh, right, bomaite amháin le dul mar sin, ehm, leanfaidh mé ar aghaidh, so.